There are three sectors which are called the three M. I want young ndị Igbo kwesịrị ime gụnụ anyị ebido kịta tiwe anya. Ee, ndị Igbo zara afa kwurugo na taa bụ gboo. Taa bụ gboo bụ afa buru okwu. Taa bụ gboo ọ bụ afa buru okwu. Ndị be anyị ọlụ dị onye sị na ọlụ adịrọ ọ na-asịrị gị asị onye sị na ọlụ akwanụ na na ife a ya-alụ na a ya-enweta ya overnight ọ na-asịrị gị asị onye ọna na-eso m ọfụma ma na m ekwetaha na ife ọna dị worthwhile na a ya-enweta ya overnight ife ọna dị mkpa ife ọna dị ezigbota mkpa ga-etake time tupu e mee gụnụ enweta ya i believe in strategy i believe in strategy ekwugo m ya severally sị na ife mmụọ abụrọ ife mkpọtụ ife mmụọ abụrọ ife mkpọtụ ndị be anyị sị na ọfọ ka idide ji awa ana ome ife jide ọfọ and onye ọna na-eme ife ọfọ ya-ewepụta time maka i nee na idide na-awa ana ị na-afụ na ọ na-etake time idide ji eje mụta na ị na jee nene anya idide ị fụ ka ọ na-awa ana now nke mbụ ebe anyị ya-etinye anya that's why anyị ji sị na video a wụ for ụmụ igbo ndị okolobịa ndị ntorobịa young people ebe anya unu dịgasị kịta abụrọ ebe anyị kwesịrị ịnọ ka ịgasị ebe anya anyị kwesịrị ịdụ kịta ndị be anyị nọ n'ife ọpịpị izu oshi imegasị importation mba ha abụrọ ebe anya anyị kwesịrị ịdụ na ebe anya anyị kwesịrị ịdụ ka m na-achọ igosi unu kịta na nke mbụ ọ gụnụ military nke mbụ bụnụ gụnụ military ndị be anyị anọrọ na n'uwe ojii ndị be anyị anọghị na ndị army na army the strength of any nation ike obodo ọwụna dị na gụnụ na ndị na-echekwa obodo afụ ọ bụrọ na ndị na-achị ya ọ ndị na-echekwa wụ ndị na-edecide ndị na-achị maka ọ ndị na-echekwa ya-achụpụ ndị na-achị ọchịchị aghọrịzi unu ndị na-achị achị aghọrịzi unu chee n'ebe ahụ ka na ha ji ike ike obodo dị na ndị ya-ejere obodo ahụ agha ike obodo ọwụna dị n'egbe ha nwere ha ya-eje n'agha ọgụ daa ị ma na m na-ekwu ya that in peace time na onye ọna na-aza odogwu mana ọ mgbe ife ya-eme e wee malụ ndị bụ odogwu ọ mgbe ọgụ dalụ mgbe katakata suru ka eji ama odogwu ọ bụrọ in peace time ndị Igbo ndị be anyị adịghị ekwe aba ọrụ uwe ojii ha na-ewe na ọ ọrụ ndị ife na a na-akọtọsị ya ndị be anyị eje obodo oyibo gụcha akwụkwọ fa ya nata ụmụ nwanne fa especially ndị ugwu ha na-akpali mgbe ọwụna eje obodo oyibo jee gụchaa akwụkwọ na nnukwu mahadum dụgasị n'obodo oyibo ha anata naijiria ha nata naijiria ha abaa ọrụ uwe ojii echi ndị ahụ abịa be ụnụ ha bịawa be ụnụ ha ejiri bụ- ha ejiri ndị be ụnụ wee kpaba ego nene ndị niile ị na-afụ ebe niile a na-akpọ checkpoint n'ala igbo kee ndị ị na-afụgasị ebe ahụ ị na-ajụkwa onwe why ọ ya eji sie ike ka ị fụ onye be anyị ebe ahụ ndị be anyị one na-aba na ya ndị be anyị one na-aba na ya ndị nwe obodo e- obodo is as strong as her military ọ military obodo nwe obodo ị maghị mali ya ọ just n'ụwa na na-edewe ihe ahụ da democracy democracy ndị nwe obodo dụ n'azụ ha na-emegoro ha na-edecide onye nwetara nke a na onye nwetaghị nke a ife ejiri akpa anyị ife n'obodo a the first reason ejiri akpa anyị ife mana ha ma na anyị enwerọ access ha ha anyị anọrọ na the scheme of things their place a na-achọ anyị achọ ọ dịghị interest anyị mana ya mụrụ n'ebe ahụ isi sekpu ntị so ị wụrụ young person na-ege m ntị ị feel na na kpuwenu na kpuwenu ụfụ na-agbagharị na kpuwenu ebe afụ gbawanụ mbọ ka anyị nwee ndị mmadụ n'ime ebe ahụ quota a na-enye anyị anyị fillgodi ya before anyị na-ekwu na quota a na-enye anyị pelu mpe otu ọ dị kịta anyị adịghị filldu quota a na-enye ndị side anyị ka a na-ekwuzi na o pelu mpe o pegoro mpe mana n'elu na o pelu mpe anyị adịghị efill ya the second one wụgọnụ media ọ media na-edecide ife bụ eziokwu na ife abụrọ eziokwu ife ị kpọrọ eziokwu wụ ife a gwara gị na ọ eziokwu a sị gị na ife a wụ ọcha i kweta na ọ ọcha a sị gị na ọ oji a sị gị na ọ oji a sị gị na onye a wụ ajọ mmadụ i kweta na ọ ajọ mmadụ a sị gị na onye a abụrọzi ajọ mmadụ i kweta na ọ bụrọzi ajọ mmadụ one of the things ndị ọchị- ndị ọchị- ndị nọ n'ọchịchị na-enene ife ife na-atụ ndị ọchịchị egwu akacha nke izizi m kpọrọ the second one wụ ife a na-akpọ public opinion o nwerọ onye na-achị ọchịchị ya like imove against the public opinion and kee ndị na-eshape that public opinion ọ ndị nọ media from music to entertainment to electronic media to print media to entertainment anyị akawa ahụ ife niile a onwero nke dịzi n'ala Igbo gwa m all the major newspapers a na-eprint na southern Nigeria kee nke esi ana Igbo eprint onwero all the major broadcasting houses that broadcast the whole of southern Nigeria kee nke headquarter ya dị n'ala Igbo onwero ala ajụjụ na ya ada ajụ onwe unu onwero nke headquarter ya dị n'ala Igbo headquarter ha ncha niile dị na Lagos ndị niile na-akụ egwu ndị igbo niile na-akụ egwu na-ewu ewu ụhụ nke bi n'ala igbo nnata ka ha na-anata ebe a ife ebe ha ncha niile nọ bụgolo Lagos kedụ nke unu nwelu echi si na nna achị ị na-achị ịpụ gbara aka nwe ha ife iseti up bụ unu edozigoro beru It's through media that you create your own heroes and your own villains. It's through media ka ị create your own story. Kwuo nke wụ eziokwu, kwuo nke wụ asị. Ọlụ dị, ọlụ dị, ọlụ abụrọkwa ọlụ 5 years, ọ bụrọ ọlụ 10 years. Ife a wụ ọlụ 30 years. Ife a bụgonu ọlụ 30 years. ọ ya ka m na-ajụ how many media houses na-operate from the east all the online news blogs nọ na Nigeria the popular ones ị ma, kee nke ị ma na-operate from the east onwero all the major print and electronic media kee nke na-operate from the east onwero entertainers ndị ama ama onwero nke azụ bụrụgono ife m kpọ medium medium a wụgono amoosu ọ m kpọ ya amoosu ike ada afọ anyị

religion niile ma nke a ọ why ha ji organize night programs even decisions policies gọọmenti na-emake n'abalị ka a na-emake ya nwere ike ụfọdụ awụrụ na palọ mmadụ anọrọ ala na-akpa ịkpacha ife ma normal meeting ụmụnna akpa ebe mmadụ n'abalị ụtụtụ abịa ebuli ya pụta wee na-asị na banụ bụ ụnụ ike ndị nna nna anyị ife ndị nna nna anyị ha ji ike ya si na usoro si na-achịwakwanụ ji edoziwakwanụ ya maka ebe ahụ ka ọ ya esi wee nweta ike ikwu ife ya eme n'anyasị ọ pụta na ife ọ wụrụ ya a sị na ya eme ụnụ nke a ọ na-aba n'okwu mmụọ dobe ọnụ ọ na-asị na ọ bụrụ ife a ife e kwuru na ọ ya awụ ya mgbe a nụrụ agha ị bawa na communities niile dị n'ala Igbo a na-asị na mmụọ obodo a chekwara ndị a mgbe a nụrụ agha mmụọ obodo a mere nke a mgbe dị otu a mmụọ obodo a mere nke a kelee ụka a kpọrọ n'afa sị na nke a ka ha merụ o nwerọ the best ị ya anụ n'ịnụ na ndị ụka try na-eweta nri e ji wee feed na ndị ụka try with this charity organization a fly ya some children's out o nwerọ. mana Igbo bụ obodo dị iche iche ị na-anụ na ha mere nke a na mmụọ obodo a mere nke a na mmụọ obodo a mere nke a anyị gwawo ndị Nnewi ha ka na-ekwu wee na-ekwu otu Edo na Edo kwu n'agha ya abata na nna Nnewi anaghị erugo Nnewi despite na na Ojukwu wụ onye isi ndị agha wụ onye Nnewi bọmbụ niile atụgido tụgido tụgido na Nnewi nwere mmụọ maka o si onye ọla na-eme mmụọ maka esi maka mmụọ si eme mmụọ na-eme nke n'ụzọ afụ ha anya onye ọna na-eme mmụọ abụrọ na ọ ka eje egbuwa odeshi o nwere ike ụbọchị onye a gbara egbe ya echiche ị gbacha ya egbe otu jee ochere ife ọzọ gawa ngụwa na-aga ngụwa ahịa mmadụ later ị na-anụ na ife dị otu a na-akpalị n'obodo ife anọ mana ife ọzọ gbupie onye ahụ na-eme mmụọ ndị ndị ọzọ anyị na ha so wee nọrọ obodo ma ife a na-emegasị n'obodo ha anyị wa pụta ebe nke anyị na-etikpọsị ya na-etikpọsị ya na nwụrụ n'ebe ahụ na-etikpọsị ka a na-anọ wee kpaa ife kwuru ife ife ya eru ya bịara obodo etidi ya ofe ebe ahụ ọ kwụrụ otu ahụ mmụọ ahụ mee ya e gburu mmụọ ahụ isi kwuo daalụ na ife anyị kpara ebe a wee kpaa ebe a dị otu o wee kwuola ime ife dị otu a n'otu a ka ọ ya esi wee gaa na anyị mere ya eme ya ọ gawekwa na onye ka anyị ji egburu na ife ọ bụrụ otu esi eme mgbe gboo mana kịta ụnụ nọ na empty hall na na-akọyeri na-eche na ọ n'ume n'ume efu ka e ji afụ ọkụ ọ bụrọ m efu ka eji afọ ọgụ a na-agba aka afụ nwata eze a na-agba aka achụ ife na-ata alụ ada agba aka aba ajọ ọfịa ka ife na-emezi ụnụ ụnụ nọkatazie mmadụ mmadụ na-esibe mmụọ mmụọ ife a ife onye a na-eme ụfọ ndị okorobịa ndị ka lụtụ ya ọmụ because na ọ n'aka anyị ka ọ dịzi irestore the pride of ala Igbo dị and na anyị take this three things into consideration ị na-aba mba Nigeria ị na-abakwu mba ife ọnụ ị na-abacha mba ịbacha mba ọnụ ọ na-anọghị control na these three places o nwere ife mba ị na-aba na-ala n'efu na-agwa unu ọ bụrụ banye mba mba onye onye nwere action ada aba mba onye nwere ife eji eme eze adịghị awụ n'elu na-awụtu i nwee ya mechie ọnụ time bụ ime ife ị kwesịrị ime jede ọnọdụ onwe ha ala na-enenezi anyị nwere ife taa and ọlụ dị ọlụ a like I said abụrọ ọlụ 5 years abụrọ ọlụ 10 years ka anyị jiri ife anyị na-akọwa wee mee okwu ọ bụrụ na ị fụlụ ala Igbo n'anya tiwe mara ebe ị ya-esonye n'ife taa daalụ

Please, you can reach me through the number on the screen or my email address or other, my other social media handles. Thank you.
Thank you.
anyị nakwa n'obi ikoro ikoro mmụọ